site n'ụlọ ọrụ Procyon TV and Radio nke nọ n'ala Kaduna nwanne m nwoke m bụ maazị Uche nke a na-akpọ Ụzọakpụ Enyi na Countryside ebutekwa m bata buru egwu buru ya batakwa n'ike ikele unu oge ụzọ ozi dị oke mkpa mkpa ọkwa anyị kwesịrị ime ka anyị fụ na ala anyị naijiria na-aga nke ọma anyị chọpụta kịta anyị ga-afụ na a na-ekwu okwu itinye aka nke a na-akpọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na-abịa n'ọnwa na- ọnwa ọzọ na-abịa nke bụ febụwarị i lee anya ugbu a ị fụ na ọtụtụ ndị mmadụ onye pụta o jebe ahịa onye pụta o jebe akwụkwọ onye pụta o jebe ọrụ o chefuo na o kwesịrị iweta ije chụọ akwụkwọ a eji ebinye aka nke ndị ahụ bekee na-akpọ voters card ọ na inwe ihe ị ga-eji atụnye aka ya ji bara bata ada karịrị egwu unu ọ dị oke mkpa ebe ọ bụla ejego ijego gba mbọ nweta ị ga-eje chọọ ya ebe ọ dị ọ bụrụ na e gbuo obere oge gba mbọ ka i wetie ka ị nwere ike ịtụnye aka ka eme ya ka ala naijiria mejiri ka ọ dị mma maka na ọ bụrụ na i jirọ ya o nwerọ otu ị ga-esi etinye aka na ndọrọndọrọ ọchịchị nke na-abịa na febụwarị nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị nwoke nwaanyị agadi nwoke agadi nwaanyị okenye nwatakịrị anyị na-ayọ unu biko gbaanụ mbọ unu jee wetie maka na onye jere ugbo ghara ijiri ọgụ maọbụ mma ọ ga-eji ebe afịa ka ejizi aka ka ejije zie wee tapịa ma ọ ya-aka mma ije wetie ije tụnyere onye ọbụla masịrị gị aka mana ayịyọ anyị na-ayọ biko i jee tụnye aka anwana anwa nara mmadụ ego maka na ndị na-achị anyị ha banye ebe a ha na-anọ afọ ịnọ maọbụ afọ ịsatọ afọ ịnọ abụghọkwa ụbọchị anọ ọ bụghọkwa ọnwa anọ ọ bụghọkwa izu ịnọ ihe ọ bụ bụ afọ anọ afọ izizi ịbụọ ịtọ anọ maọbụ asatọ ị nara ego ị nara agụụ ị nara ụbịam ị nara ihe isi ike ị nara nsogbu dị iche iche mana i jee tụnyere onye ọbụla kwesịrị itinye onye ma n'oge onye ikpe ọ banye omume kwesịrị ime mgbe ahụ uru bata i soro na-eri uru nna ya unu nne m n'ụlọ o kwesịrị ka ije gbaa mgbochi ebe ọbụla ọ dị ịtụgara aka ịgba mbọ anyị na-ayụrụ na kaduna a na-ekere ya otu ebe ime gbaa mbọ ije weta maka na ihe a bụ ihe ha na-ekwu okwu ekemgbe ụfọdụ ndị ya-asị ọ gbasatarọ m ka ndị bọsị ya ka m jee ṅụwa mmanya ee ka m jee rahụ ụra nwanna ọkwa ofu naijiria ka anyị nwere ọ dịrọ ịbụa ị ga-agba mbọ tinye aka maka ndị igbo sịrị anyụkọta mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ị bịa tinye aka mụ etinye aka ọzọ etinye aka ihe adị mma mana ime ihe otu onye ọ dịka amaghị ihe anyị na-eme biko anyị na-ayọ unu unu gbaa mbọ maka na ihe a bụ okwu dị oke mkpa nke sitere na nke kwesịrị na ndị okenye nnukwu ndị okenye nwetara ụmụazị na-etinye ya ọnụ ha ka ha gbaa mbọ ha jee weta ya na be m na eji agwa ụmụazị niile ndị ruru ogo kee kedu iwetego akwụkwọ ya tinye aka iwetego oge ka ọ ya abụ ụbọchị ya anyị apụọ n'oge jee kwụrụ na-eche nọ ndị ha bute enye ya tinye aka itinye aka tinyere onye ọbụla ịma mkpochiri asịta na onye a bụ nwanne gị nwoke ee na onye a bụ enyi m nwoke ee na onye a nyere m ego dị otu a ee na onye a mba ihe a na-ekwu okwu ebe a bụ onye ga-abatara na naijiria bụrụ ezigbote onye onye na-achị anyị chịa anyị ọfụma biko anyị na-arịọ ka unu mee ya ka ọ dị mma n'ihi na naijiria dị mma ọ dịrị mụ na gị ọ jọọ njọ ọ jọọrọ mụ na gị maka na i jee n'ahịa kịta ihe jọchara njọ agụụ dị n'ebe niile ihe mpụ dị iche iche na-agagharị ebe niile mana ịpụta mee ya ka esi kwue maka na eme ihe ka esi eme ihe o mee gịnị o yie ihe biko na-ayọ unu site n'aha nke chineke nna jee chọọ ya ebe ọ dị iweta esi n'ihi na nke a ga-enyere unu aka ka ọ na-aga were were ọzọ dị ka ibe ya bụ agwaburu m unu oge mbụ m bịara ebe a na ihe anyị na-akwado ime na studio a anyị na-achọ iwechite asụsụ anyị asụsụ anyị bụ asụsụ igbo nke na-ana ana onye ikwu ụmụazị kịta onye i kenere n'asụsụ anyị ọ na-asụ bekee ka ọ bekee ka anyị ga-eji na-eri nri ọ bekee ka anyị ga-eji eme ka asụsụ anyị wee na-etolite biko ndị okenye anyị ga-agba mbọ chịkọta isi ọnụ ka anyị mara otu anyị ga-esi eme ya ka omenala anyị ghara ichi na maka na omenala na-adịgọdọ echizigo echi o nwegoro ka ọ dị biko ka anyị chịkọta aka mee ka ọ dị mma

206 ịkpọọ anyị na nke a ị ga-enweta anyị ọsịsọ ebe ọ bụ na anyị nọ anyị na-agba kitikitiki bịa maka na ihe dị na ala igbo na-atọ anyị ụtọ ihe gbasatara omenala ala igbo na-atọ anyị ụtọ na-atọkọcha anyị na-atọru anyị n'isi onye na-achọkwu anyị na nke ndị bekee nke a na-akpọ webụsaịtị ị ga-enweta anyị na www.procyonnews.com ọ na ịmarọ ka esi ede procyon ka m spell ya na bekee procyon bụ p r o c y o n otu a ka si ede na bekee idebanye na webụsaịtị a ị ga-enweta anyị ihe ọbụla anyị na-eme eme ị ga na-afụ mana ka m gwakwa gị ka m gwakwa gị ka ihe achọghị ime ya ka ọ gaa ọ mụnwa ọ mụnwa ga-eme ka ihe a wee gbaa mbọ ya wee gaa n'ihu n'ihi na ama m na o nwee ihe m ma ị mahọ nwee nke ị ma m amahọ maka anyị chịkọtakwa isi ọnụ e mee ka igbo wee dị mma ekelekwa m unu taa a ka m bụ maazị uche nke a na-akpọ okwuru ụdọ akpụ enyi na countryside ị ga-agba mbọ